enyi na-aga na anyị so gị n'azụ enyi na-aga na anyị so gị n'azụ mgbe ọbụla ị nụrụ egwu eji m n'aka na ị mara n'ihe oge ya ruru ọkwa eziokwu ọ bụ oge akụkọ ifo egwu ọnwa na igbo dream television idt n'aha ịchafụ ọ bụ gị na nwaada chinyere esel bụ ihe ga-anọ n'ụbọchị taa ya bụ na ya abatago ọzọ n'ụbọchị taa bụ satọde ahịa afọ n'aha onye nwe ụwa niile ka anyị na gị nọrịa eji m n'aka ụmụaka na i jechago ozi kwesịrị ije n'ụbọchị taa rie nri kpee ekpere wee na-echezi ya bụ akụkọ ifo nke ị ga-esi na ya wee nakpuo ụra ọkwa ihe mere ngwa isi akụkọ anyị n'ụbọchị taa bụ mara ụdị enyi ị na-eme o nwere otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ oke ụganị wee daa n'obodo ha ihe a na-akpọ ụganị bụ agụụ ndị nne na nna wee sị kama ha ga-anọ ụmụ ha na-anwụsị n'iru ha na ọ ka mma na ha bubere ọnụ ka ụmụ ha rie nri ihe a dịka nne ihe a dịka nna ha wee bido wee mebe ya bụ ife mana ọsa sị na ya fụrụ nne ya n'anya wee kpọrọ nne ya wee kpọgo ya n'elu osisi wee debe ya ebe anwa e kechaa nri kenye ọsa nke ya maka na ha bịazi na-esikọta nri ọnụ kama ọsa ga-eri nri ya o buru nke ya bugara nne ya n'elu Nne ya nọkwa n'ebe ahụ nwee ihe ọ fụrụ n'elu ebe anwa o dobere nwa ya, ọ gbagotekwa o rie. Ihe a bụ ihe nne ọsa na nwa ọsa na-eme. Mana ọsa chọọ ijekwu nne ya nwere egwu ọ na-agụrụ ya, ya bụ na ihe a ga-ekwere m n'akụkọ ifo a bụ eri m eri m eri ụdọ eri m eri m eri ụdọ eri m eri m eri ụdọ nne tutuere nụ m ụdọ erimerimeri ụdọ ngwa rimerimeri ụdọ erimerimeri ụdọ ọkwa nwa gị na-akpọ gị erimerimeri ụdọ ọ bịa kwechaa egwu a nne ya mara na nwa ya abịa iri nri o tutuoro ya ụdọ gbagote mana ọsa na mbe bụ enyi mbe wee sị ọsa na ọ ghọtaghị isi enyi ya na ya bụ na ahụ amakazi ya na ọ bụghị nri a ọ na-eri ka ọ na-eri ahụ wee dị ya mma ọsa sị ya na ọ na-abụ ya richaa nri anwa ya eje taa akwụ taa akụ na ya mere ahụ ji dị ya mma mana ị ma na mbe a na-aghọka mbe ekweteghị ihe ọsa kwuru ụbọchị ọbụla ọ na-ajụ ọsa ya gwa ya ihe bụ ihe ọ na-eme o wee jụkata ọsa wee dị otu ụbọchị ọsa wee sị ka ọ gwa enyi ya nke bụ eziokwu wee sị ya ya kwado na o nwere ihe ọ chọrọ igosi ya wee kpọrọ mbe wee ruo ebe nne ya nọ wee gụbakwa egwu ọ na-agụrụ nne ya nne ya wee tutuo ụdọ ha wee gbagote nne ya wee kpọcha nwa ya n'akụkụ wee sị kee ihe mere o ji kpọrọ mbe bịa na ọkwa ma na mbe a na-aghọka nwa ya wee sị ya na mbe echegharịana na mbe adịrọzị otu ahụ mana ọ maghị na ọ na-atụ asị ha wee richaa nri wee naa mbe wee gwa ụmụ anụmanụ na nne ọsa ka dị ndụ na nne ọsa anwụbeghị ebe nne ụfọdụ n'ime ha nwụchagoro ụmụ anụmanụ ekweteghị ihe mbe kwuru mbe wee sị ya ka o jee gosi ha ebe nne ọsa nọ O wee bụrụ ụbọchị enyi ya nwoke bụ ọsa gwara ya na o nwere ebe ọ chọrọ ije ozi n'obodo ọzọ na ọ ma mbata n'oge enyi ya nwoke bụ mbe wee kpọrọ ụmụ anụmanụ ụbọchị ahụ enyi ya nwoke bụ ọsa gwara ya na ọ ma nnọ wee kpọrọ ụmụ anụmanụ wee jebe wee ruo wee gụba egwu ọsa na-agụrụ nne ya mana otu ihe bụ ihe gbagwojuru nne ya anya na mgbe ha ji bịa abụghị mgbe nwa ya na-eji abịa eri nri mana ọ sị na o nwere ike ọ bụrụ na ọsọ na-achụ n'obodo ụmụ anụmanụ nwa ya wee chọọ ịgba ọsọ ndụ wee tụtuoro ha ụdọ mana e nwere anụ a na-akpọ ọkịrị mgbaama mgbe ọ fụrụ ihe a na-eme o wee chọba ọsa ebe ọ- ọsa nọ wee chọta ọsa wee gụbara ọsa ọsa na-ata akwụ a na-egbu nne ya ọsa na-ata akwụ a na-egbu nne ya ọsa na-ata akwụ a na-egbu nne ya mana ọsa egeghị ihe ọ na-agụ nwa nnụnụ a wee nọdụ ebe a wee na-agụ egwu a wee gụkata egwu a ọsa wee gee ntị ihe ọ na-agụ n'egwu wee nụ ihe ọ gụrụ wee bịa hapụ akwụ ọ na-ata wee gbanaba mgbe o rutere wee hụ n'eziokwu eziokwu na ụmụ anụmanụ eruo n'ebe nne ya nọ ọ fọrọ obere ihe nwantịị ka ha ruo Ọsa wee bido wee gụbara nne ya, Nne gbubierenụ m ụdọ, erimerimeri ụdọ, erimerimeri ụdọ, erimerimeri ụdọ, ụmụ anụmanụ na-abịa, erimerimeri ụdọ, erimerimeri ụdọ, erimerimeri ụdọ. Mgbe a ka nne ya nere anya wee fụ n'eziokwu eziokwu na ọ bụghị ụmụ ya na ọ bụghị nwa ya na-abịa wee gbubie ụdọ n'ike. mana mgbe o gbubiri ụdọ mbe kpeazụ wee banye na ya bụ ụdọ maka na ọ chọrọ ọ bụrụ na ọsọ su o buru ụzọ wee gbapụ e wee gbubie ụdọ ụmụ anụmanụ niile wee dakwasịchaa mbe n'ahụ ọ ya mere na ị fụ mbe n'ụbọchị taa na azụ ya nwechara nkawasị nkawasị maka na ụmụ anụmanụ merụsịrị ya ahụ ifo chakpii wọọ ya bụ mara ụdị enyi ị na-eme hmm? anya ukwu adịghịkwanụ mma ebe a ka anyị wetara nnọkọ anyị na gị n'ụbọchị taa na njedebe Igbo Dream Television na-asị gị ka chi foo nwaada Chinyere sị gị larụ larịị